ndikulandireni okondedwa omvera pano pa respect tv kwina kulikonse kumene inu muli? Ndati ndikupatseni moni mu Dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, Mpulumutsi wa moyo. Kaya Ambuye Yesu akusamalirani bwanji, kukakhala kuno, chisomo Chake nchokwanira. Pastor Faisoni. ndiye dzina langa wokondedwa womvera takumananso ende tv yanu yanu yokondeka imene ikusisimula ni moyo wanu mwauzimu ndipo lero tigawana uthenga pamutu woti mwafesa mbewu yanji chemwali ni mbewu yanji imene mwafesayi Abambo, ni mbewu yanji imene mwafesayi? Nyamata, ni mbewu yanji imene mwafesayi? Amayi, ni mbewu yanji imene mwafesayi? Kodi mbewu iyi izakupasani phindu? Kodi mbewu iyi izaku iza izakupasani cholowa. Kodi mbewu iyi muzayamikiridwa? Wokondedwa pano pa dziko, ngakale anthu a dziko akafuna ende kulima, kudzala mbewu, amayamba kuyang'anira, kodi mbewu iyi izandipasa ndalama? Kodi mbewu iyi ndi ya phindu? Mbewu zonse zopanda phindu pano pa dziko. Anthu ali nkudzisiya, alibe nazo ntchito, amasaka mbewu yabwino imene ndithu akayisamalira izawapasa ndalama zambiri, izawatonthoza, izawapukuta misonzi, izawapanga kukhala makhumutcha, adzathandizika pa banja lawo. Kodi inu ni mbewu yanji imene mwafesa? ambuye atithandize kwambiri agalatiya chapter chake cha 6 vesi yake ya namba 7 tateni tiwerengeni mawu a mulungu limodzi kodi baibulo likuti chiyani agalatiya 6 vesi yake namba 7 baibulo likuti musanyengedwe mulungu sanyozeka pakuti chimene munthu achifesa chimenenso azachituta haleluya akuti musanamizidwe Mulungu sanamizidwa. Musanyengedwe, Mulungu sanyengedwa. Nyamata, osavutike mu mtima mwako ndi kuzembazemba. Umawazembera makolo wako kuti asadziwe, akangodziwa kuti ukupanga zibwenzi alekeratu kulipirira school fees umazemba iwe koma usamanyengedwe mulungu sanyengedwa usanamizidwe mulungu sanamizidwa inu amayi musanamizidwe muli ndi chibwenzi kumbali mumacheza ndi chibwenzi pa whatsapp mukachezacheza kudilita ma message onse amuna wanu angaone inwa inu abambo mumacheza ende ndi akazi ena pa whatsapp mukamaliza kucheza kudilita kufufuta ma audio onse akazi wanu angambe kumvera zimene musamanamizidwe mulungu sanamizidwa amen tchetchi kodi zikumveka Zikumveka mumasayinira ma form molakwika koma ndifuna ndikutsimikizireni kuti musanamizidwe olo chinyengo chimene mungachisayine pa form, ukatangale umene mungapange, umbava umene mumapanga Mulungu sanamizidwa aa. Mukhoza kupha munthu anthu onse osaziwa kukamukwirira kutali kwanokhanokha nkhani kuyivivinyiza osaziwika china chilichonse basi anasowa anasowa anasowa sitikuziwa kaya adapita kuti anthu osaziwa nkhani nkutha koma musanamizidwe mulungu sanamizidwa hallelujah hallelujah hallelujah. Haleluya. Akuchita manyazi pokhala kuti zimene akupangazo nzolakwika. Amadikira mdima ugwe cholinga choti akhale pa mtambasala akamapanga zakezo anthu asamuone asampezerere amachita manyazi. Musanamizidwe Mulungu sanamizidwa. Mwafesa mbewu yanji? Mukufesa mbewu yanji? Akuti china chilichonse chimene munthu achifesa chimenecho adzatuta. Haleluya! Simungadzale chimanga kuyembekezera kuti muzakolola tomato. Simungadzale tomato kuyembekezera kuti muzakolola maungu. Simungadzale inuyo lepu kuyembekezera kuti muzathyola muzathyolapo nthochi. Ayi, zosatheka. Chimene munthu wachifesa, chimenechonso azatuta, mu nthawi yake azakolola, kaya panopa mwafesa chigololo, mu ufumu umene uli nkuzawo muzatuta chigololo, nthawi yomaliza muzanyamula chigololo, mwafesa panopa dama, muzakolola dama, mwafesa panopa mwano, muzakolola mwano, mwafesa panopa kulera, kupha, muzakololanso kupha, imfa. imfa mwafesa panopa ndewu muzakolola ndewu mwafesa panopa kuvala matrauza koma muli azimayi kuyembekezera kuti mukalowa kumwamba ng'oo zakanika zimenezo zosatheka Our God is not a, a dirty God. He is a holy one. He is a mighty simuzapita kumwamba ngati simutuluka m'machimo, aliyense azasenza, azakolola zimene iye anafesa, aliyense azatuta zimene iye wabyala lero. Mukubyala chiyani pa dziko pano? Ni mbewu yanji imene inuyo mwabyala?

milomo muzakolola imfa mukufesa chani ndi ndolo muzakolola imfa mukufesa chani kumeta mbali muzakolola imfa mulungu sanamizidwa mulungu sanyengedwa. Mukoza kubisala pamaso pa mu- pa munthu koma pamaso pa mulungu simungabisale chilichonse chimene mukuchita lero muzakolola mukufesa lero kulera kalera kalera kalera kalera muzakolola imfa imfa imfa Ambuye akuthandizeni, akuchitireni chifundo. Chilichonse chimene wachibyala uyembekezere kuzakolola chomwecho. Chilichonse chimene wachifesa pano pa dziko uzakolola chomwecho. Wafesa chani? Mitala uzakolola imfa. Wafesa chani? Makani uzakolola imfa. Wafesa chani? Kunyada uzakolola imfa, imfa yamuyaya. ya mu gehena wa moto uzakukuta mano ndi bwino lero ulape ulape ulape ulape ukufesa chani masaikilini munthu wabwinobwino uli ndi nzeru mutu wako ukugwira ntchito Ungamavale zimenezo kumayenda pa msewu kumaona ngati iwe ndi wozindikira wa nzeru ukuchena ukunyada ukunjoya zafikapo ndalama zafikapo uzakolola imfa kumapeto kwa zonsezo ni gehena wa moto. Ukufesa chani? Walanda mamuna wa mwini wake. Mwini wake akulira, akutha kuwonda ndi ma fasting kumuitanisa iwe ukuti ukudyelera, iwe ukuti ndiwe wokongola, unalanda. Uli pa themberero. Uli pa themberero. Unalanda mkazi wa mwini wake. Mwini wake lero akulira, iwe ukuti ndiwe dolo, iwe ukuti ndiwe katakwe, kaswiri. uzalira nthawi yasala pang'ono ulira kulira ambuye akuchitire chifundo ambuye akuthandize mwina nkutheka ukufuna kumalandira mauthenga kumamva mauthenga womasula munthu ku uchimo womukonzekeresa munthu ende kupita kumwamba wompanga munthu kuti alape wofuna kumamva zambiri